dɔ b'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ ko ale de y'a fɔ parce que ale ɲɛ b'a la kuranɛ bilala mɔgɔw banna kuranɛ na bɛɛ ɲɛsinnen bɛ kitabu wɛrɛw ni hadisaw de ma ko mais ko a bi fɔ ala ko tan ko dɔ b'a fɔ non ko kala fulan ko a bi fɔ ala ko tan o b'a fɔ karisa ko tan bon ko ale y'o ye min kɛ ale fana ye nin hadisa in labɛn k'a fɔ ko kulu alaw siɲɛ kelen siɲɛ saba k'o bɛ bɛn kuranɛ dafali ma ko pour que ka kuranɛ yɛrɛ nege don mɔgɔ la ko bon ko ale ti sa n'o wadugu ye k'a fɔ ale de y'o hadisa namara k'a sɔrɔ a m'a fɔ mɔgɔ ye ko n y'a namara o gosilen don a gosilen don mais est ce que min y'o fana fɔ est ce que o fana ti fɛ ka nkalon dɔ de tigɛ ka mɔgɔw ban kulu walaw la mais est ce que nin ko ninnu yɛrɛ kungolo yɛrɛ bɛ taa min kungolo bɛ taa min ɔ bon o kulu walaw fɔ dɛ ne hakili la an tɛmɛna sisan zazulu zilatilaridu don wa ɔ k'o fana bɛ kulu walaw ɲɛ o tɛ siɲɛ fila dɔrɔn kuranɛ dafara ale ye nisifu ye ɔ kulu alaw ye sulusu ye jumɛn ye urubu ye kulu yalu kafiruna ayiwa o ye urubu ye bon i yɛrɛ b'a yɛlɛkow de don min ye tiɲɛ ye dɛ kuranɛ kalan kuranɛ kalan dɔrɔn wa walidin o tuma na ne ala kalenna fa la wa ma walada an'a ye min bange n kalenna fa la an'a ye min bange o tuma na ko wa walidin wa ma walada k'o ye adamu ye ani wa ma walada o y'a denw ye a ye den minnu sɔrɔ wa tafsiri dɔ ko ko wa walidin k'o kɔrɔ de ye min bɛ bangeni kɛ. wa ma walada ani min ma bange ma walada u ye ma kɛ nafiya ye ma nafiya ye ko wa ma walada wa walidin woloba min bɛ den sɔrɔ wa ma walada ani min ma den sɔrɔ ani min tɛ den sɔrɔ o tuma na dentigi o kɔna o ko ala ko a kalenn'u bɛɛ la Bon mais mashuru ye an fa adama an'a denw de ye hɔn aa a ko tiɲɛ na ne ye adamaden da fi kabadin gɛlɛya la n ye adamaden da gɛlɛya la dɛ Tumana gɛlɛya in sisan karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama gɛlɛya in de nɔfɛ adamaden dara gɛlɛya jumɛn na u ko adamaden dara gɛlɛya min na kabini i mana ko dɔn i ni hami bɛ ɲɔgɔn na fo ka t'i sa hali n'i kɛra miliyardɛri ye n'i ye waa kɛmɛ kabini ala k'i da i ma waa tantigiya kɛ dɔ bɛ i bɛ kɛ waa bi naanitigi ye sisan ee i bɛ kɔntan hali i tɛ se ka sunɔgɔ mais dugu bɛ jɛ dɔrɔn e dɔ ka fara a kan ɲani daminɛna dɛ dɔ bɛ fara a kan cogo min na o de ɲɛ bɛ ɲini sa maana fi kɛbadin adamaden bɛ t'o la n bɛna muso furu ɔ ɲɛmadali bɛ daminɛ n bɛ nin fɛ walima n tɛ nin fɛ aa nin kɔni ka ɲi i bɛ to tigɛ ka jan na ten wari bɛ bɔ min ɔ o bɛ d'i ma ɔ sosarako bɛ daminɛ baloko bɛ daminɛ sɔɔni dɔrɔn a bɛ fɔ ko a ye den sɔrɔ o musaka bɛ fara a kan fi kɛbadin o ale ye adamaden da gɛlɛya de mais tafsiri wɛrɛw ko ko kɛbadin kɔrɔ de ye jari'ul qalbi ghalizul kabdi adamaden ni ka gɛlɛn kojugu jari'ul qalbi a dusukun jalen don ale ala bɛ ka ka nin bɛɛ fɔ adamaden ye ko mais ko n'i ye adamaden lajɛ ne ka ala ka nin kuma in bɛɛ ani n ka dalilu bɛɛ kɔfɛ adamaden de bɛ ka ka ne kota aa ne ye adamaden da min kɛbadin bi maana jari'ul qalbi ha fi kɛbadin wa ani kɛbadin fi kɛbadin n bɛ tafsiri de la quoi a ye adamaden da o gɛlɛya fin de la bon dɔw ko dusukun jali gɛlɛya de don adamaden dusukun jalen don ala la ɔhɔn ala yɛrɛ b'o fɔ yɔrɔ dɔ la ko wa innahu ala zalika la shahidu ahan laka adamaden ka n'a ka gɛlɛn a dusukun jalen don ala la o tumana fi kɛbadin bi maana fi jari'ul qalbi jari'il qalbi o tumana adamaden dusukun de jalen don a jala ka gɛlɛn ko a ti siran ala bi n'i fa de ye an bɛɛ bɛ taa da kaburu min kɔnɔ n'i yɛrɛ y'a ye ka tila ka an ye yan an mako t'a la ala an ti siran ala ko an ka min kɛ an ti sɔn mɛ i yɛrɛ man'i dacogo ye nin dingɛ in kɔnɔ ka bɔgɔ kɛcogo y'i kan k'u taacogo lajɛ k'i kelen to yen nin kan ka dusukun magaya mɛ ala ko jari'ul kalbi ghalizul kabd fi kabadi an ye adamaden da gɛlɛya la o tumana gɛlɛya min don sa e yɛrɛ de bɛ hakili ɲini nin bɛɛ y'a gɛlɛman dɔ ye i ka diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn wa fana i yɛrɛ dusukun jalen don ala la mhm. ayahsabu yala a bɛ adamaden kɔnɔ wa ko mɔgɔ tɛ se ale la nin fɔra kuma in bɛ bɛɛ de ta mɛ a ye kuma kɛ kuresiw ka cɛ dɔ de kan abul asdi ibnu kɛldat ko o de kun ye mɔgɔ kannagɛlɛnba ye a tɛ hinɛ a tɛ makari mɔgɔ belebele kun don fanga kun b'a la a yaadalen kun don kosɛbɛ naam ko a b'a fɔ ne ye n ka nafolo bɛɛ halaki ka muhamadu kɛlɛ lubadu de kɔrɔ ye surun ka nafoloba yɛrɛ lubad fɛn mana caya kojugu a bɛ f'o ma lubad o tumana ko ale y'a ka nafolo bɛɛ halaki ala kira kɛlɛli la mɛ a bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na a ma kɛ ten ɛ a bɛ ten de ala kana an kɛ ten nafolo yɛrɛ min halakilen bɛ an yɛrɛ kama n'i y'a fara ɲɔgɔn kan miliyari caman don dɛ mɛ hali bi

karamɔgɔkɛ ye kutuba kalan min kɛ a fana jiginna kira somɔgɔw kan kosɛbɛ o de kun bɛ f'u ye o hali ni i nomena i bɛ sedina ali danga i bɛ kira somɔgɔw danga n'i m'o kɛ e bɛ bɔ alimamiya la san bi wolonwula kɛr'o la san bi wolonwula cɛ o cɛ bɛ yɛlɛ minibariw kan n'i ma sedina ali ni ala kira somɔgɔw danga i bɛ jigin ale den kelen alimami kurani ye o yɛlɛna min kɛ o y'a ka juma fɔlɔ kɛ ka kira somɔgɔw danga a jiginnen a fa ko a ma ko n den a ko n ye kutuba lamɛn ee a ko nka hɛrɛ k'i yɛrɛ ka fara ninnu na a ko walahi san bi wolonwula tɛmɛna don o don ninnu bɛ danga misiriw kan u fa bɛ neni u ba bɛ neni nka an ma foyi ye u bɛ ka kɔrɔta maa o maa bɛ ka k'u lagosi a bɛɛ bɛ ka halaki ko n den i sen bɔ nin na bilahi n den i sen bɔ nin na anw da ye sira kɔrɔ de ye o ko cɛ ko ko a halaktu maalan lubadan ko ale ye nafoloba halaki ala kira kɛlɛli la na ko a cayara kojugu lubadan maalan lubadan a y'a suuru u ka labɛnjugu bɛɛ kɛ ala kira nɔfɛ e ma dɔnkiridala ye dɔnkili da ka kuma jugu bɛɛ fɔ kira ma parce que surakaw fɛ yen o de ka jugu quoi u ka suwaraw o ka jugu u ma ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan suraka jamana de bɛ ten mais anw b'a kɛ ɲamakalaw de ye anw fɛ yan i n'a fɔ jeliw n'a ɲɔgɔnna walima finɛw kumana u kan u kumana kira la k'a neni k'a bɔ halalaya la pewu ko mɔgɔ si t'a fa dɔn aa o don ye kira degun quoi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aa kira nana kutuba la juma na a ko ee a ko nin jamaba in maa si tɛ aw la min bɛ se ka kira défend ɛ o don o don a degunna a ko silamɛ a ko maa si tɛ aw la min bɛ se ka ala ka kira defan. minnu bɛ yen u bɛ kira fɛ kojugu u b'a fɛ u bɛ ala fɛ mais tu sais kalan dɔ de bɛ yen mhm. tɛkiniki dɔ de bɛ yen mhm. n'o y'i jɛ dɔrɔn a bɛ sɛgɛn mhm. tɛkiniki dɔw de bɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ la n'o sira tununna dɔrɔn a bɛ sɛgɛn mais cɛ minnu bɛ kira nɔfɛ bamuru de b'u bolo ni ne ni n bɛ sa de n'o tɛ nin ko in bɛ la de suwaraw bɛ ka k'a neni k'a lagosi k'a bɔ halalaya la kira yɛrɛ ka jama maa si tɛ ka kuma kira ko a fɔ maa si tɛ aw la min bɛ se ka alakira défend maa tɛ aw la min bɛ se ka alakira de hasani de wulila o yɔrɔ la ee a ko an m'a dɔn an t'a dɔn ni an ko an bɛ kuma ko a bɛ bɛn i ma o n'o tɛ nɛn bɛ ne da ɛ o bɛ tigɛli kɛ ka tɛmɛ bamuru kan ne nɛn bɛ tigɛli de kɛ ka tɛmɛ bamuru kan nka n t'a dɔn fiyewu ko i bɛ sɔn an ka kuma aa o yɔrɔ la Hasanu wulila ka pɛrɛn kira la ka pɛrɛn a la ka pɛrɛn a la ko e yɛrɛ fa ɲɔgɔn bɛ dugukolo jumɛn in kan dɛ o dugukolo dara min surakaw dɔnna ni e de ye iraki bɛ kuma ni e de ye iran bɛ kuma ni e de ye a kumana kira la ka kuma kira la sallallahu alaihi wasallam fo k'a wɔsi kira b'a fɔ ko a fɔ ayyadaka llahu bi ruhil qudus aw kama qal ko uruhul qudusi ala k'i dɛmɛ n'a ye a fɔ o de sɔrɔla ka wuli sa a bɛ juguw dɛsi cogo min na a bɛ ala kira sankɔrɔta ten a bɛ juguw dɛsi cogo min na a bɛ kira sankɔrɔta ten don dɔ la ala kira fatulen kɔrɔ kɔ a dan bɛ k'i ka don misiri kɔnɔ k'i sɛmɛ kira ka misiri kogo la a bɛ k'a ka a bɛ k'a ka dɔnkili da a b'a kan kɔrɔta a bɛ pɛrɛn k'a yɛrɛ hakili jigin kira balolen a kun bɛ min kɛ Seydina Umaru nana o sinna k'a filɛ ten ko cɛ nin ye mun ye a wulila a ko nin tɛ mun ye a y'i kan seri kun ka kulo ka sɔrɔ ka bilali ɲininka ko e kun bɛ yan ko ne kun bɛ nin da dafɛnw la so hɛrɛma na min ka kusa umaru ye ko a kun bɛ mun fɔ ko a kun b'a fɔ ko ala k'i dɛmɛ ni uruhul qudusi n'o kɛra kun Hasanu bɛ pɛrɛ amin amin a ko ale ye nafolo bɛɛ halaki lubadan a camanba ko a bɛ ala kira ka ko ban ja ja ala ti sɔn amin ya rabbi eh, a b'a kɔnɔ ko maa tɛ se ale la wa parce que a ka bon fanga b'a la wari b'a kun ee eh, maa bi s'a la alam naj'al lahu aynayn a ɲinɛna min kɔ a fɔ ne ala de ma ɲɛkisɛ fila in d'a ma a ka yeli kɛ mana ne ɲɛ b'a ka baara la dɛ walisanan ne ala de ma nɛn d'a ma a ka kuma ka dawolo fila kɛ k'o datugu wahadaynahu najdaini ka tila ka sira fila jira a la taa nin fɛ i bɛ don alijinɛ na taa nin fɛ i bɛ don jahanama na ne de y'a sira bɛɛ jira ɲɛ b'a la wa a bɛ min na n b'a kalama mais ala de t'i kɔrɔtɔ n ko ala ni mɔgɔw de tɛ kelen n ko an ka mɔnɛ yɔrɔ de ye nin ye an c'est à dire ala ye masa min ye a tɛ kɔrɔtɔ masa min don a tɛ kɔrɔtɔ ɛ a lajɛ kɛ firawuna ko don min na ko ana rabukumul aala ko ne de y'a ka ala ye n ko a tɔgɔ ye di jibirila sina k'a kama bɛɛ wuli ten e ala ko mun kɛra e a ko n bɛ taa halaki ka dugu halaki a ko mun na ɛ a ko a ye min fɔ e m'o mɛn a ko ko mɔgɔ de bɛ kɔrɔtɔ ko bɛ mɔgɔ min dan a n'a fɔra a ye sɔbɛ a bɛna bɔ a y'a minɛ an bɛɛ k'an ka giri parce que a kana n'an dan mais ala ko la firawuna tɛ n dan o n tɛ kɔrɔtɔ a to yen n tɛ kɔrɔtɔ a kɔrɔ a tɛ ne dan jibirila a b'i sɔrɔ yan bon ala tɛ kɔrɔtɔ o de la an bɛ mɔnɛ kasi tuma caman mais aa ala ala ala an y'i ka an y'i jɔyɔrɔ ye walahi an y'ala jɔyɔrɔ ye an y'ala jɔyɔrɔ ye ala ni ce ala ni ce min bɛ mumini nafa sabali de don sabali yɛrɛ ye kɛlɛcɛ dɔ de ye mɔgɔw t'a faamu bilahil aliyul azim sɔburu ka sabali o yɛrɛ ye kɛlɛcɛ dɔ de ye min bɛ jugu kɛlɛ parce que ala ko n faralen bɛ sabalibaaw kan n'ala farala jamakulu min kan o bɛ se dɛ hizbulahi humul galibun alahuma jalinal galibin an fa an fa o tuma na ala ko a ma sa a ko walakta hama o don wa falakta hama la akaba ta falakta hama la akaba ko ala kun ka kulu sira minɛ n y'a fɔ aw ye ten an tɛmɛtɔ akaba yɛrɛ de ye kulu sira ye arabukan na ahan parce que i bɛ yɛlɛ i bɛ jigin i bɛ yɛlɛ i bɛ jigin dekun da don u taara kira bɛlɛ yɔrɔ min na n'an b'a fɔ akaba k'u b'a faga a ka sahaba nafigiw k'u b'a faga o de ye akaba ye ɔ akaba kɔrɔ de ye kulu sira a ka gɛlɛn kojugu sira tilennen lafiya ka bɔ a ye o tuma na mun na ala ko ko ala a kun ka kulu sira minɛ kulu sira de ye ni tɛ min fɛ ko ala a kun ka taa o fɛ ni tɛ min fɛ ɛɛ ka dulɔ bila ni t'o fɛ dɛ ni min delila la ka jɛnɛya bila ni t'o fɛ dɛ ni min delila la nafolo fu sɔrɔli k'a dun aa ni t'o bila dɛ ni min delila la o tuma na ko hali ni kun ka akaba ta n'o ye sira jɛngɛnnen ye sira min bɛ maa sɛgɛn n'o ye kulu sira ye o kɔrɔ ye a bɛna a ɲɛfɔ
a ko jɛni ye kulu sira f'u ye akabatu yɛrɛ ye mun ye ko hinɛ ni makari don ka jɔn kanhɔrɔnya k'a bɔ jɔnya na aw walima i ka dumuni di fi yawmin zi masgabatin masgabatin de ye majaatin kɔngɔ kuma na kɔngɔ gɛlɛn kuma ka hinɛ ala ka jɔnw na ka dumuni d'u ma kɔngɔ kuma ka dumuni di ala ka jɔnw ma ko o de ye kulu sira ye parce que a bɔli ni kunna o man di ni ye ni bɛ fɛ de k'a minɛ ka na k'a cɛ ka na mais k'a bɔ ka taa o ka ko ni ye o tuma na ni ni ko a b'a bɔ ka taa o y'a yɛlɛlen ye kulu sira kan sa dɛ o de ye fala kitahamal akaba hali a kun ka kulu sira minɛ o min ka ko mɔgɔ ye fɛn bɔtɔ mɔgɔ kun k'a di o ka gɛlɛn ni ma mais a ye na n'a ye n k'a kɛ n kun ni b'o de fɛ a faamuna o tuma na a ko taamasiyɛn ye jumɛn i ka jɔnw kanhɔrɔnya wa itamu fi yawmin zi masgabatin kɔngɔ gɛlɛn dungew ka dumuni di u ma k'u kɔnɔ fa ka dumuni di kɔngɔtɔ gɛlɛnw ma aa k'o ka di ala ye kojugu ɔ ne b'o de fɔ ye o c'est-à-dire ka kuranɛ in to an bolo ko in de bannen don maa tɛ se k'a nɛgɛn bilen o ka ka kira ko ko diɲɛ laban na kira ka hadisa jɛlen de don ko diɲɛ laban karamɔgɔw k'u bɛna kɛ mɔgɔw cɛbaga de ye k'u korondo dɔrɔn ka t'u suuru janɛmɛ kɔnɔ k'u korondo dɔrɔn ka t'u suuru janɛmɛ ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo karamɔgɔw ka kɛ ten u ka kunfinw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka t'u kɛ janɛmɛ kɔnɔ u jɔlen don janɛmɛ yɛrɛ de dingɛ da la u jɔn bɛ dɛ n'a nana dɔrɔn u b'a diga u b'a kerun kerun a kɔnɔ yen u b'a cɛ ka taa ɛ mais i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min b'i ni dungɔ fɔ ani tiɲɛ mɔgɔ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn i bɛ se ka kɛ nkalon de fɛ ni bɛɛ ala ye ni bɛɛ dan ten i bɛ tiɲɛ dɔn ɛ fara walimuso la ɛ o gɛlɛya yɔrɔ bɛ min kafiri de la ka a fɔ a ka mɔgɔ ye ko ale ma kira kɔniya kun dɔn n y'a fɔ o ye yahudiya karamɔgɔba dɔ ta k'a ka taa kira lebu a kalannenba don u ye nafoloba d'a ma k'a labɛn k'a bila ka na madinɛ yɛrɛ kira ka majilisu la kafiri gurupuw bɛ yan u ti fara u dama kan dɛ kafiriw ni silamɛw ɲaaminen don kafiri finw u ni silamɛw ɲagaminen don cɛw bɛ yen musow bɛ yen c'est i bɛ kabakoya ala kira sɔrɔ salam n y'a ka hadisa min f'i ye sisan a bɛ hadisa in fɔ tuma min na k'a fɔ cɛ dɔ bɛ sɔrɔ aw la min bɛ j'a muso fɛ ka tila ka t'o lakali walima muso dɔ bɛ sɔrɔ aw la min n'a cɛ bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka tila ka t'o lakali a ko hadisa in b'a fɔ don min na ko cɛw kɛlen bɛ ka kira kɔrɔ fa musow kɛlen bɛ ka kira kɔrɔ fa u bɛɛ kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn koori majilisu kelen na kira bɛ ka ka kuma u fɛ e y'a faamu wa mɛ bi o de bɛ yen bilen e muso bilalen bɛ buwati kɔnɔ k'o datugu e bɛna tila ka taa kuma walimusow fɛ o ye janfa ye dɛ n m'a fɔ muso datugu ma fɔ dɛ n tɛ ka k'o sɔsɔ n tɛ ka k'o nangari n bɛ ka k'a fɔ de an sera yɔrɔ la bi muso yɛrɛ tɛ se ka ye bilen e muso tɛ se ka ye maa si fɛ kun mɛ e dun bɛ ka ka walimusow kalan mɛ kira bɛ nin fɔ don min na cɛw ni musow de b'a ka kɛnɛ kan cɛ m'a jaabi dɛ muso de y'a jaabi muso ko kira ma walahi anw musow bɛ nin kɛ wa cɛ yɛrɛw b'a kɛ maa ma se ka sɔsɔli kɛ a ko anw musow b'a kɛ ko wa cɛ yɛrɛw b'a kɛ muso dɔ de y'a fɔ n'i ye hadisa in lajɛ a bɛɛ tɔgɔ bɛ yen komi anw kunkolo sɛgɛnna dɔɔnin muso min y'a fɔ a ko kira ma ko an b'a kɛ dɛ o tuma na o kɔrɔ ye jaa kira ni musow tun bɛ sigi mana n'an siranna ala ɲɛ cogo o cogo an tɛna dan o yɔrɔ in na sa a faamuna o tuma na ɲumanya de bɛ ka ka f'u ye sisan ala fɛ ko hali i tun ka sira gɛlɛman minɛ sira gɛlɛman ye jumɛn ye k'a bɔ k'a di n y'o f'u ye o tuma na a ko yatiman za makarabatin walima ka misikinɛ dɔ sɔn ka misikinɛ dɔ jigi tugu min ye i balima dɔ ye i balima surun dɔ ye yatiman ɔ misikinɛ bɛ ɲɛfɛ dɛ yatiman za makarabatin misikinɛ ka o jigi tugu ɔ ɛɛ wa o fana mun y'i bila misikinɛ ko la dɛ. voilà exactement i y'a ye wa o tuma na komi a yɛrɛ y'a faamu kaban ka yatimɛ dɔ jigi tugu

c'est-à-dire n'a y'a sigi dugu ma buguri bɛ k'a fan bɛɛ la parce que fini foyi t'a la min b'a fan bɛɛ sutura ka bɔ buguri ma ko mataraba i bɛ taraba yɛrɛ min mɛ o ye turabu yɛrɛ de ye za matarabatini min bilen bɛ bɔgɔ fɛ eh, yatimɛ don wa misikinɛ don misikinɛ min bilennen don bɔgɔ yɛrɛ fɛ o tuma na ko fini t'a bolo min b'a kisi bɔgɔ ma eh, alakira yɛrɛ eh, ka seydina ali kun tɛ tɛ yan seydina ali ɔ kira delila ka taa a ɲini a ye fatima ɲininka ko ali bɛ min a fatima ko a kun bɛ yan dɛ ne n'a kun bɛ ɲɔgɔn na ko dɔw la a bɔra n'a yɛrɛ n t'a dɔn a taan bɛ yɔrɔ min kira yɛlɛla quoi kira bɔra kira taara a ɲini kira taara a dalen sɔrɔ misiri kɔnɔ a kɛrɛ bɛɛ kɛ bɛ bɔgɔ ye i y'a dɔn n'i da ta n'i kɛrɛ bɛɛ kɛra bɔgɔ ye n'i yɛlɛmɛ kun i sanfɛla bɛɛ ti kɛ bɔgɔ ye o tuma na kira nana a sɔrɔ a kɛn bɛ k'i yɛlɛmɛ ni fan in bɛɛ ye bɔgɔ ye yan fana dan bɛ bɔgɔ la kira nana i jɔ a kun k'a bolo kɛ tan ko he abu turab buguri fa wuli buguri fa o tɔgɔ in de kun ka di seydina ali ye ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ kan fo ka taa a kun tɛ tɔgɔ si fɛ n'i ko a ma abu turab parce que ala kira ye o filanan da a la o filanan dara a la k'o k'a ka kinaya ye o tumana y'a dɔn mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛ bɛ yen galanya tɔgɔw bɛ yen mɔgɔw la prénom yɛrɛ de ye tɔgɔ ye nom ye jamu ye surnom o ye kamalenya tɔgɔ ye a kuma eh, o t'a ka bɔ yen i y'a faamu wa o tuma na sisan ala kira ko a ma ko ko buguri fa abu turab o de tɔgɔ kun ka di seydina ali parce que kira de y'a bɛɛ da a la o seydina ali bangenen ka sɔrɔ a ba kun lasilitɔ don mujizaba de bɛ yen seydina ali ba jɔlen ala kira ye seydina ali ba wele don dɔ la k'i dɛn n'a ye fɛn dɔ b'a bolo a ko a ma ko n bɛna fɛn dɔ f'i ye i kan'a fɔ maa si ye kana to maa k'a mɛn n bɛna nin kado in d'i ma kana to maa k'a mɛn sabu musokɔrɔba yɛrɛ ye kira filɛ sallallahu alaihi wasallam a ko k'o ye mun ye fɛn dɔ bɛ kira bolo mɛ a bɛna s'a ma a y'o di seydina ali ba ma seydina ali ba y'o minɛ a ko i bɛ nin minɛ ko n b'a ɲini i fɛ kana nin den kalifa lata la kana kalifa uza la kira ye muzakira dɔ d'a ma hakili jigin fɛn dɔ souvenir seydina ali ba mana hami kuma o kuma an bɛ den kalifa min n'a ye souvenir in ye layidu de don kira ye layidu ɲini a fɛ de n bɛ fɛ ka layidu dɔ ɲini i fɛ i kana fɔ maa si n bɛ nin d'i ma i kana nin den kalifa lata la i kana kalifa uza la seydina ali bangena min kɛ u ye kira wele ka na a den tɛ dɛ a dɔgɔnin de don mɛ kira y'a minɛ k'a kɔrɔta a ko nin bɛ kɔrɔtabaaw la samayituhu aliyan ko n ye nin tɔgɔ da kɔrɔtalen ko ala bɛ nin kɔrɔta seydina ali tuma min na kabini a denmisɛnnin a ka dɔgɔ ale de taara ka di kira ma a kɛra kira niyɔrɔ ye du kɔnɔ a ni kira bɛ si dilan kelen de kan birifini kelen de bɛ biri u la seydina ali ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka kɛ kelen ye quoi du kɔnɔ den dɔrɔn tɛ dɛ kira binakɛ den dɔrɔn tɛ dɛ kira n'a kun bɛ si de seydina ali kun bɛ kira bolo de i n'a fɔ a den u bɛ da dilan kelen kan u bɛ birifini kelen biri olu de bolo bɛ minɛn kelen na ɔ seydina ali de ɲɛ bɛ kira finintan na ale de ɲɛ b'a finima na alors seydina ali ni maa si tɛ kelen ye o de la kira kelen ka nin fɔ a ma sallallahu alaihi wasallam ko buguri fa a ko o de tɔgɔ in ka di ale ye a ka tɔgɔ bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ tɔgɔ caman tun b'a la tɔgɔ camanba de tun bɛ Seydina Ali la mais a bɛ wele de ko Abu Turab o ka dɔgɔn quoi o fɔbaw ka dɔgɔ mais o de tun ka di Ali yɛrɛ ye Abu Turab o tuma na ko ni fantanya sera yɔrɔ dɔ la dulɔki tɛ se ka don a tigi ni bɔgɔ cɛ o de ye zaa matarabati nin ye o tuma na n'a ye olu ye ko ka hinɛ olu la aa mais a ko nin kuma ye min fɔlen filɛ nin mm. a hinɛ minnu kɛra nin makari minnu kɛra bonya minnu kɛra ko a ti nafa ɲɛ maa si ye ko fo n'a kɛra mina lezina amanu fo minnu limaniyara o tuma na a ko watawasaw u tilala ka ɲɔgɔn wasi ka ɲɔgɔn ladi bi sɔbiri ni sabali a ye kuranɛ ye wa nin baara ɲuman in ti foyi ɲɛ mɔgɔ ye fo a ka sɔrɔ e yɛrɛ ye limaniya jɔn ye aw limaniya jɔn dama a ye mɔgɔw ladi k'u ka sabali a ye mɔgɔw ladi k'u ka sabali sabali kɔrɔ ka ca sabali dɔ ye ka sabali ka ala bato ko n ka cɛ an ka taa misiri la ko ee cɛ an ka seli yan bi sa i ko non an ka taa misiri la o de ka ɲi sabali k'a nɛgɛn a ka na misiri la sabali an ka taa misiri la o ye sabali dɔ ye

ka sabali tɔɔrɔ kɔrɔ aa kafiriw b'an kan dɛ an fa bɛ ka ka neni an ba bɛ ka ka neni ɛ nin ko in na ko bɛɛ bɛ ka ka danga ko a ye ɲɔgɔn sabali a fɔ cɛw sabali ala bɛ yen dɛ ala ɲɛ bɛ ko la ala ɲɛ b'a la a ye sabali watawasaw bi sɔbiri ka ɲɔgɔn wasiw ni sabali sabali sabali ka gɛlɛn dɛ mais sabali ka ɲi sabali ka ɲi dɛ aha kira ko ten ko sabali ko gɛlɛya dayɛlɛlan don ka nɔgɔya na kɔni n'i sabalila gɛlɛya bɛ taa nɔgɔya bɛ na a ye sabali o tuma na n'an sera ka ɲɔgɔn sabali dun watawasaw bili marihama a ye ɲɔgɔn wasiw ka kɛ hinɛ kan ne bɛ nin de fɔ a ye don o don nin ye kuranɛ ayaw de ye watawasaw bili marahamati a ye ɲɔgɔn wasiw ka hinɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ka hinɛ ɲɔgɔn na i yɛrɛ b'i balima dɔn i teri don i jɛɲɔgɔn don ala ko sira kan walima sira o sira kan diɲɛlatigɛ dagalenw na n'i y'a dɔn gɛlɛya b'a kan dekun b'a kan n'i bɛ se ka min kɛ o kɛ watawaasaw bisɔbiri watawaasaw bilimarahamati ka ɲɔgɔn ɲamaru ka sabali ka ɲɔgɔn ɲamaru ka hinɛ ka hinɛ ka hinɛ ka ɲuman kɛ ka hinɛ watawaasaw o tawaasuw bɛ yen naam kamalennin filɛ nin ye bi an bɛ waso n'ale ye sikaso ne yɛrɛ dɔgɔkɛ ɔhɔ i dɔgɔnin de don depuis an y'a fana su ka sira jira a la walahi a y'a seko kɛ a y'a seko kɛ a yɛrɛ t'a fɔ n ye dɛ mais mɔgɔ dama min b'a fɔ ne ye karamɔgɔ e kama kamalen ye nin kɛ n ye karamɔgɔ e kama kamalen ye nin kɛ n ye ala n'a fɔra ne bɛ nisɔndiya cogo dɔ la ala de b'a dɔn parce que ale de bɛ yen ale de b'a dɔn yan fantanw ye jeni ye yan dɛsɛbaatɔw ye jeni ye ale de b'o dɔn

k'u ladon nin dugukolo in na ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ salihan a ɔhɔn ɔhɔn ɔhɔn lele y'o sara wulibali don kuranɛ ye wulibali de ye koyi walahi hadisa ninnu kɔni galo caman tigɛr'o la mais kuranɛ ti bɔ a nɔ na dɛ n'i y'a tɔnɔmi cogo o cogo a bɛ to yen fo ala mago tɛ foyi la ɲumankɛlaw kɔ minnu ye ala dɔn ka siran a ɲɛ ka hinɛ ala ka jɔn na a banna o tigilamaw aa olu de ye kinibolo dunkew ye minnu fɔra sisan fɔnisirew ka jɔn kanhɔrɔnya ka kɔngɔtɔ ladumuni ka yatimɛ ladumuni ka misikinɛ ladumuni k'u fɛɛrɛ bɔ o kɔ tɛmɛnen kɔ ka ɲɔgɔn sabali ka ɲɔgɔn ladi ni sabali ye ka ɲɔgɔn ladi ni hinɛ ye ko nin mɔgɔ ninnu dɛ ko n'a bɛ alijinɛnadenw ɲini ko ninnu de don ulayika ashabu alimayimana ko lahara minnu bɛ taa kini fɛ ko ninnu de don o tuma na ni e karamɔgɔ ye mɔgɔ wɛrɛ jir'i la kini fɛ o y'i ka ko ye ni nin kɔni t'a la nkalon don ala ala min ta alijinɛ ni jahanama ye ala ko a bɛ sɔrɔ tan e karamɔgɔ ko a bɛ sɔrɔ tan i karamɔgɔ n'o kɛra ala y'i bolo e n'i karamɔgɔ bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ dɛ wa wulibali de ye nin ye dɛ ka siran ala ɲɛ ka ɲuman kɛ amin ala ko ko olu de ye kinibolotigiw ye na
a ko mɔgɔ minnu kafiriyara ni nin fɔlen ninnu ye ni ala ka nin fɔlen ninnu minnu ma sɔn nin ma hum olu tigitigi
kana siga dɛ olu de bɛ janimɛ kɔnɔ numan bolo mɔgɔw don ala kana an y'a la a ko tasuma bi olu kan tasuma min datugulen don fiɲɛ donyɔrɔ t'a fan si fɛ musɔda a gerennen b'u da la de na